nwaanyị mara eyiri ka m na-eyiri eyiri obodo ejele ịhụ n'anya ekwe m nwa na-ekwu okwu ya mmanwụ eti n'ụkọ mmanwụ ụja m dịrị chukwu ha eze ọma mbem nke mbụ n'ọgbarụ n'ọkwa mmanwụ na-ebe ilelu anya ọfụma ị mara amara na agha akara aka anaghị eli ngwọrọ chaa ị na-anụ ife alụ na-agba m n'okwu o ji emelu ugwu ji agwụ mgbara abịa ụgwọ ma oja na ọ bụrụ mbuzeli n'eziokwu oji ọgaranya ọ bụrụ ụbịam ọkwa nne oji onye mara akwụkwọ bụrụ na iti bọlịbọ nne ka onye nkuzi ji nesi amanya ọ sị na ama ama akwụkwọ nwa nne be anyị soro nụ mụtụ nene nya bụ ife onye ma akwụkwọ ji mara akwụkwọ ede na akwụkwọ eji eke maịmaị na nke eji eke ogiri na nke eji eke agidi ọma akwụkwọ ka ọrụ ọma akwụkwọ ka m jụọ ma ajụjụ ihe buru m na mmanwụ ha mkpara akwụkwọ wee mawa mmanwụ maka na ọnwa ka ọ na-eme m ụzọ otu o si eme m nwa ogoli nne nwaanyị otigwa ya nwa na-abụ ị na-anụ ife alụ na-agba m n'okwu mgbanyị na-enwere ife ọ na-abụ nne na-esi anya nenezia nya bụ ife anya ojele iwute be mmanwụ m jụọ ndị enu nya bụ ife jụọ ndị ana nya bụ ife kalịrị ka mmanwụ na-akwa erota m mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo gara aga mgbe be anyị na-eme omenala emechie ya ike mgbe be anyị kwere na omenala kwenyechie ya ike mgbe igbo bụ igbo kwenyere na ife anaghị eme na nkịtị chaa mgbe ọ na-eme ife ike mee n'obodo obodo ebiniri je gbaa afa amalị ife mere o ji mele nya bụ ife ọ bụrụ mfanwa ka o si n'aka ọma kwasara ojele mara onwe ya maka na ekwe ekwe na-ekwe nụ n'ute akwala o ji kwe m nghọta na nwata na-abịa iro buru agwa iro dị na agwa na-egbu na nwata chaa mana ọ bụrụ aka mere nya bụ ife obodo ekweli n'isi eje chọba ọfọ ebe ọfọ dị n'aba anyị maka na obodo ọbụla nweleli ọfọ ejeli ibupụta ọfọ ị ma na ewere aka nni wee tieri ya ọfọ ife a na-ekwu okwu ya bụ gị kpachara anya gị mana ewere aka ekpe tieri ya ọfọ na ngị na mmụọ ya ekwe n'aka ọ bụrụ okwu okwu wee kwusia nya bụ okwu ewere aka ekpe tiele nya bụ onye ọfọ na ana tisie ya ike ị ma na etisia nya bụ ife o kwe izu o kwe ọnwa n'anya onye ahụ ameli nya bụ ife n'anya na ife ya emeju afọ ya mere ndị gboo ji adị ndụ aka nka mana na ezena n'ụwa anyị nọ n'ime ya omenala igbo aghagwonu n'ike onye ọ bụ pụtazie na o mewe ka o si sọ ya kedu ife ahụ eme abana ka ọ bụrụ ụmụnne arụzie egbe ogologo ji ana ya nwa ị na-anụ ife alụ na-agba m n'okwu mmanwụ na eze na-abụ ududo n'ọkwa mmanwụ na-ebe nne nezie na ụmụ nwaanyị na-awazikwanụ ọjị ị ma na ọ dịkwanụ alụ ọtụtụ nne na-amazi nzu a sị na a na-eme eze nwaanyị ọkwa ji iwe omenala igbo anaghọ n'ike ọ na-eme mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo gara aga ọ bụrụ na okwu sie ike achọba onye chiri echichi n'aba anyị maka na ndị echichi bụ ndị na-ekwu eziokwu a chọba onye chiri echichi ka o kpeli ikpe bụ eziokwu mana na-enezi ha n'anya ha ka na-eme nya bụ ife ka njụọ m ajụjụ maka na ịgba onye echichi ha were ego wee nye nya manye ya ego o were nya bụ ego tinye na akpa kperi ikpe asị ọ dịba adịba ma ọ rere iwute m ọ na-ewute m nya ka m ji pụtala ikwube nya bụ okwu ekwere m nkwenyesi ike

Fada Peter Dike Fada Peter odogwu nwa a mụrụ n'ụkọ nwa arụsị eji eje ọgụ turu ugo nataba anyị odogwu nkenke na a na-atụ egwu agwụ Fada Peter odogwu Fada Peter na m ekene gị ekene ọnụ elenwe isi n'esi anya isi na omenala agba anyị ha ya ha n'alị n'ike asị m n'ihi etigbu igbudo igbudo anyị etigbu n'ọgị n'ike

mana ị amakwa mma omenani igbo amaka o omenani igbo amaka mma igbo ka anyị binie n'ụra ka anyị were omenani nwụrụ m n'aka ka o wee dịrị anyị na mma na m ekenekwu na ekene ọnụ ekene ekene onye ama ekene ejele egwu agwụ maka na nkwụzu onye ọma obi ụkwa ọkwa ya mere eme na-ekwe m ọja m dere chukwu eze ọma mbe m nke mbụ n'ọgbaru ọkwa mmanwụ na ebe ole obodo otu onu m ọja m dịrị chukwu